hmm, nwoke kwụ ka nwoke si ahụ Ebuka nwoke ala o Ebuka bịakwara wee sị na ọ chọrọ ịlụ m tupu o kwuo na ọ chọrọ ịlụ m mụ na ya amarala onwere ụdị ife ọ na-anaghị emere m onwere ihe ọ na-anaghị emere m onwe ihe ọ na-anaghị azụtara m onwere ihe ọ na-anaghị emere m wee sị na ọ chọrọ ịlụ m m wee je gwa nne m na nna m na onwekwa nwoke sị na ọ chọrọ ịlụ m nne m abaa sị gịnị ọ chọrọ ịlụ gị ị ma-agụzi akwụkwọ nna m asị m gịnị ị ma-agụzi akwụkwọ m sị ha onye lụ di na-agụnụ akwụkwọ na nwoke a chọrọ ịlụ m zu ka emee na ọ ga-azụ m na ọ ga-azụrụ m ebe ọbụla ọ ga-azụ m na mahadum ọ ga-azụ m ebe ọbụla m chọrọ ịgụrụ akwụkwọ na o ji ego nna m asị na m mechipụ ọnụ m na m mechipụ ọnụ m na m na-anụgbu onwe m na di nne m asị na m na-anụgbu onwe m na di hmm. nwere n'ime ha ugbu a bụ oge akụkọ hmm. achọrọ m iji akụkọ ihe mere na ndụ m bido akụkọ a achọrọ m ịkọrọ unu akụkọ ihe mere na ndụ m mgbe gara aga ka m ji kwuo ya ka ọtụtụ ndị sikwu na ya mụta ihe ọ bụ na o nwe ihe a ga-amụta na ya ihe a na-eme afọ isii gara aga afọ isii ma ise gara aga mgbe m lechara ule ule akwụkwọ ya ka a na-akpọ ule 6 mgbe m lesịrị ya mm, afọ ole ka m ga-adị mgbe aha afọ iri na isii mm, maọbụ afọ iri na asatọ afọ iri na isii ma afọ iri na asaa amaghịzi m elechara m ule a o nwere otu nwoke ọmarịcha nwoke ị fụ nwoke a hmm, nwoke kwụ ka nwoke si ahụ Ebuka nwoke ala o Ebuka bịakwara wee sị na ọ chọrọ ịlụ m tupu o kwuo na ọ chọrọ ịlụ m mụ na ya amarala onwere ụdị ife ọ na-anaghị emere m onwere ihe ọ na-anaghị emere m onwe ihe ọ na-anaghị azụtara m onwere ihe ọ na-anaghị emere m wee sị na ọ chọrọ ịlụ m m wee je gwa nne m na nna m na o nwekwa nwoke sị na ọ chọrọ ịlụ m nne m abaa sị gịnị ọ chọrọ ịlụ gị ị ma-agụzi akwụkwọ nna m asị m gịnị ị ma-agụzi akwụkwọ m sị ha onye lụ di na-agụnụ akwụkwọ na nwoke a chọrọ ịlụ m zu ka emee na ọ ga-azụ m na ọ ga-azụrụ m ebe ọbụla ọ ga-azụ m na mahadum ọ ga-azụ m ebe ọbụla m chọrọ ịgụrụ akwụkwọ na o ji ego nna m asị m na m mechipụ ọnụ m na m mechipụ ọnụ m na m na-anụgbu onwe m na di nne m asị na m na-anụgbu onwe m na di hmm. nwere onye n'ime ha kwetere mụ nwa asị ha na amakwa m ihe ha na-akọ na m ma-alụkwa di na m ma-alụkwa ọ bụ na ha chọọ ka m nụ ka m na-esokọ nwoke a wee gbafuo na agwachakwanụ ha ọ bụkwa obere ihe o ọ na-ada na-ada na-ada na-ada gidi gidi gidi gidi ya ee nwedị ihe m na-aghọta ụmụnne m ụmụnne m naanị ofu onye tọọnụ m sị na ọ ghọtabedịrị ihe m na-ekwu sị ha na agwachago m ha nna m asị m ọ sị m o na m pere mpe ka gịnị ka m chọrọ ịnụ di marazị na otu m ga-adị mgbe ahụ a na-ekwu na m ka pere mpe ugbu a maazị ka m ga-adị ugbu a m sị a na-achọ ọdịnihu maka nwoke ahụ m sị na ọ chọrọ ịlụ m nna m asị m gịnị onweghị ihe ha kwuru m na-anụ kịtịkịtị kpọmkpọm ekwechigo m sị na m ga-alụ di nne m asị m o ka a gbagharịchara ihe niile a gbagharịchara ihe niile e mechasị o oh, nna m asị o oh, ngwanụ na nsogbu adịrọ hmm, m were aṅụrị aṅụrị je gwa onye ahụ chọrọ ịlụ m mgbe ahụ na nne m na nna m sịzị ka ha bịa fụ ya na ha ekwetela na ya bịazie bịa fụ nne m na nna m ọ sị m o kwuo mbọsị ha ga-abịa ha wee bịa a hụchaa nne m na nna m nweghị okwu pụtaranụ nnọọ nnọkọ ha gara ọfụma ha nọkọsịcha nnọọ nne m asị na nsogbu adịrọ na ebe m sị na ọ dịkara m mma nna m asị na ebe m sị na ọ dịkara m mma ngwanụnụ na nsogbu adịrọ na ahụlanụ di m na enyegonụ ya list mgbe ọbụla o ji wee eme ka ọ natasịrị ọ na-atọ m nwaanyị a ga-anụ anụ ka ọ bụ nwaanyị anụwagoro anụ ahụ anaghị atọ m ahụ anaghị atọ m hmm. o wee ruzienụ nụ di chọrọ ịlụ m asị m ngwa na m ga-abịa ka m soro ya je hụ ndị nke ya sị na nsogbu adịrọ na nsogbu adịrọ na achọ m ije so ya je hụ ha ruo n'ụbọchị ahụ ọ sị m na m kwado sị na m ga-arahụ arahụ sị ee m ga-arahụkwa arahụ na nne m ọ sị m na m ga-arahụ na arahụ na nne ya chọrọ ka mụ na ya nọrọ ọ na-atọ m sị na m ga-arahụ nnọọ na nsogbu adịrọ

hee ụkwụ m niile ana-afụ m sị gakwa na ụdị ije bụkwa ihe nke a biko kee ụdị ije bụ ihe nke a biko n'owu nkwụ o nye m mmiri ṅụọ ọ bụkwa ma mmiri nwere nke ọ na-eburo akatara na na rie nri sị kee ụdịrị ije bụzi ihe nke anya nọzikwa a na-eri nri ọ sị m na ụzọ eteka na ụzọ eteka m sị ụzọ eteka ebekwanụ bụ ihe nwa ọ sị m na m bịa ka anyị gawa n'ebe nne na nna ya bi anyị wee ruo n'otu obodo ị ma afa obodo a hiho obodo hiho obodo hiho anụbeghị m afa obodo a mbụ anyị wee ruo dịka anyị na-eru o rute n'ụzọ nke a ọ kụọ aka ọ kwụsị ndị nwe aka bịa nara m aka ndị nwe aka bịa nara m aka fiom aka ya adapụ ee a na-agakwa o rukwa ebe nke ọkwa aka m ndị nwe aka bịa nara m aka ndị nwe aka aka nke adapụ fium si ee a na-agakwa o nwere ebe nke eru akwụkwọ aka ndị nwe ụkwụ bịa nara m ụkwụ ndị nwe ụkwụ bịa nara m ụkwụ ụkwụ ya adapụ fium ebe nke ọzọ ndị nwe ntị bịa nara m ntị ndị nwe ntị bịa nara m ntị ntị ya adapụ nwezikwa ihe na-aghọta o ị sị gịnị hee ọ na-emezi m ụra

ọkwa o nwe ihe ị mụta o nwekwa ihe ị mụta o iche na ihe mere m mba akụkọ ifo akụkọ ugo mma akụkọ mere eme n'obodo anyị akụkọ akụkọ ugo mma akụkọ mere eme n'obodo anyị akụkọ ana m asị gị ọsagharị niile ma onye na mmadụ m na-achị ọnụ onye na-asụ nụ nsogbu igbo na asụsụ igbo amaka ka o mesịa